Igbo bụ Igbo, mma mma nụ. Ndị Chukwu kere ọfụma, ekene m unu. Ama m na unu mere ọfụma. Ama m na unu dị ike. Ama m na unu na-enweta onwe unu ebe ọbụla unu nọ ugbu a. Taa, ihe m ga-ewetara unu bụ akụkọ. Ama m na onye ọbụla bụ nwafọ Igbo ma ihe bụ akụkọ. Ama m na onye ọbụla kọkwara akụkọ mgbe ọ dị na nta. ugbu a ihe m ji bịa bụ akụkọ dị oke ụtọ akụkọ ga-echetere ndị mmadụ ihe mere na gboo akụkọ ga-egosikwa ga-akụzikwa ihe ga-enye aka ịkpali mmụọ anyị ka anyị mara ihe mere na mgbe ochie akụkọ m ji bịa taa bụ akụkọ gbasara mbe na ụmụ anụmanụ. N'oge gara aga, ụmụ anụmanụ gwara mbe sị ha ka ha bịa ka ha jee mgbakọ. Ma ọgbakọ ha ga-eje, ebe ha ga-eje ọgbakọ a tere ezigbo aka. Onye na-enwe nku ọ ga-eji efe agaghị agali ọgbakọ a. Mbe asị ha, Unu ma na mụa enweghị nku. Enweghị m nku m ga-eji efe ụmụ anụmanụ asị ha, Cherenụ, chere mbe anyị ga-enye gị nku. Mbe asị ha, O, m ga-eche. Oge ha ji aga erugo, ha kpọọ mbe bịa ka e nye ya nku. E nye mbe nku, ha sị ya tupu ha ejewe na onye ọbụla ga-ewere aha ọ ga-aza n'ebe ahụ ha na-eje. Mbe wee sị ha na aha nke ya ga-aza bụ mmadụ dum. Hmm! Mbe onye oke amamihe asị na ihe ya ga-aza bụ mmadụ dum. ha sị ngwanụ ha ejewe jeruo ebe ha ga-eme ọgbakọ ha emechago ọgbakọ e bido kewa nri onye mbụ a kpọrọ bụ mbe mmadụ dum eje ebe ahụ ndị na-eke iri ahụ sị otu aha aha ya bụ mmadụ dum ọ ya ga-anatachiri iri ndị ọzọ ụmụ anụmanụ ga-eri a kpọọ mbe mmadụ dum mbe eje jee nata nri mgbe ọ natara nri ahụ ọ nọrọ ebe ahụ rishie nri ahụ o nwe nke o nyere ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ụmụ anụmanụ na ebe ha nọ na-eche ka mbe jee buta nri wee bịa ha chegidere mbe mana mbe achọghị abịa mgbe ha letara ihe na-emenụ ha eje ebe ahụ hụ na mbe erichago nri niile e nyere ha. Ha jụrụ ndị na-eke nri sị ha, Olekwanụ nri anyị? Ndị na-eke nri asị ha, Enye, anyị enyego ya mmadụ dum, n'ihi na anyị che na etu ahụ aha ya si bụ mmadụ dum na ọ ga-anatara nri nke ụmụ anụmanụ ndị ọzọ butere unu. Ihe a wutere ụmụ anụmanụ, ha ewee sị, ọkwa ha ga-alaghachi na ha aga- na ha ga-anarazi mbe nku ha na mbe ga-ama otu ọ ga-esi ala mbe rịọ ha sị ha biko ka ha hapụrụ ya nku ka ka ka ka ya hụ nku ya ga-eji laa ha sị ya mba ị ga-ama otu ị ga-esi ala n'ihi na ihe i mere ha ihe o mere ha adịghị mma ụmụ anụmanụ nara mbe nku ha wee na mbe lere anya olee otu ha ga-eme ya amaghị otu ha ga-eji ana ihe mbe mere bụ ọ sị ka ya nwaa ma ya ga-efeli efeli otu ahụ na ha anarana ya nku mbe anwaa sị ka ya felie ozugbo ọ sị ka ya felie o si n'elu daa otu a ka mbe ji unu ma na arụ mbe nwere nkewa nkewa na arụ ọ bụ maka ada ahụ ọ dara ebe ọ sị ka ya nwaa ma ya ga-efeli o si n'elu daa ọ nke a mere arụ mbe si dịrị nkewa nkewa ụmụnne m na ụmụnna m ihe m ji wee na-enye unu akụkọ a bụ ka anyị cheta ihe mere na mgbe ochie ị ma na akụkọ bụ ihe e chere eche ma ọ bụkwa ihe mmadụ tụrụ arụrụ wee kwupụta n'otu ọ bụla na ọ dị akụkọ a dị ụtọ